daalụ ndị ọma na-ege ntị achọrọ m i- iji ihe m ga-akụzi unu taa wee kene ndị na-esonyere m ndị na-alaik bụ ihe m na-akụzi ọ ya mere mmụọ m ji wee sị m mụ were ihe a wee kụziere unu ọkachasị ndị nụgoro nwaanyị ụmụ nwoke ọ ga-adịkwa nwunye kwa- nwunye gị mmakwa mana nke ahụ ndị ọ ga-enyere aka ọfụma bụ maka ndị nụgoro nwaanyị ndị inwe mmekọ inwe mmetụta mmekọ na nwunye ya ada amasịzi mgbe ụfọdụ maka na ihe ha ji wee bụrụ nwoke ada arụzi ọrụ ọ da adụzi ike o nwere ike ọ bụ na na mmiri mmụọ ya na mgbe ọ na-emetụrụ ya aka ọ gbasịsịa mmiri mmụọ wụrụ mmiri mmiri ma ndị na-achọ na-agba mbọ ka a ga-esi maka ụfọdụ mmiri mmụọ gị ọ bụ na mmiri mmụọ gị siri ike ọ ga-atụọ nwaanyị ime mana ihe m na-akụziri gị ihe ị ga-eme ga-enyere gị aka mmiri mmụọ gị ebiro siwe ike nwunye gị biro nụwakwa ụtọ gị maka na ụfọdụ ọ bụ na nwunye gị aṅụrọ gị isi ego o nwere ike ṅụwa isi ego one hour 30 minutes ka o- ka o nwe- o nwee ike wee kwụrụ ọtọ Ọ- ma ọ bụ ọ dọwa ya aka n'ihu ọ bụrụ na ọ dọwa ya aka n'ihu ihe gha ya akwụ ọtọ mana ihe m ga-enye gị na ihe ga-enyere gị aka mgbe ọ na nwunye gị kpara aka ọ bụrụ na ọ kpara- ọ kpara gị aka sef sọ anya ị ga-ene nwunye gị ife i ji wee bụrụ nwoke ana-ekwe ana-ekwe n'i- n'isi maka na ụfọdụ taata ụfọdụ adịghị enwezi mmasị ebe nwunye ha nọ maka gịnị maka na ife o ji wee bụ nwoke na-emezi ya ifere ọ da arụ ọrụ o werugwo chemical ụmụ ife ụfọdụ a na-erigasị arụrọ mma bụ chemical niine wee gbuo ife ha ji wee bụrụ nwoke ọ da arụnwụzi ọrụ ọ bụrụ na nwaanyị aṅụrọ isi ego adọghị aka n'ihe like 30 minutes ọ ya arụ ọrụ ọ bụrụ ifefere doro ha and mana ụmụ nwaanyị nwaanyị ọ bụrụ na gị na nwaanyị mekọ ihe ọ bụ na nwaanyị abịarọ the next thing obi ama adị ya mma idegosikwa gị nwee ife ọ ga-eme o bido chọwa onye ga-eme ya ọfụma ụfọdụ ga-abụ ya na nwaanyị mekọ ihe before ị ma ihe na-aga na ọ bịago two times or three times mana nke nwaanyị abịabu ofu mbịa and ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-ata ha na-anwụ na n'ime mana ha ga-ekwu and ọ ga-eme ihe ọ nyere ọ- ọ- ọ bụrụ nsogbu dịrị ndị nụrụ di na nwunye ọ ga-eme ya o bido gbawa n'ezi chọwa nwoke chọwa nwoke ga- ga-emetụ ya ọfụma ga-eme ya and ị ma nwaanyị mee ife ọbụla na ọ bịarọ obi ada adụ ya mma mana ụfọdụ amụrọ maka ya ụmụ nwoke ka m na-agwa okwu a ka unu bịa ka m nye unu ife ọ ga-agụnye unu ka ngederegwu unu mara ka e si agba egwu ọfụma mana ejekwana m kụzicharụ gị ị na-emezi ije onye ọbụla ịfụzụ ọgwụgwọ ma nwa na maid ị kpọtara ị na-awachi onye ọbụla ị fụzụrụ ọkwa ofu ngwa goolu aga uche ndokwa ya anya ka njọ na ndị a bụ ndị ndị m ji wee na-akụ ya maka ndị nụgoro di na nwunye ka ọ ga-abara uru ọfụma and nwoke ife o ji wee bụrụ nwoke mmiri amụ ya ada esizi ike na-agba mmiri mmiri bịa nso ka m tụọ ihe ị ga-eme ọ ga-enyere gị aka nee ihe a m ji n'aka ọ cabbage purple cabbage a na-akpọkwu ya red cabbage ọ mara ezigbo mma i wetara m ya ị ga-eberikọsịa ya obere tinye ya n'obere baf efere maka na ị ga-akwọrọ m ya akwọ you grind it then i weta ube oyibo lule maka esi mgbe i wepụta ya kọpụta nke ya tinye ya n'ime ya i jee wetara m sprite i weta sprite i weta nnu mee ka ịchọrọ iwetara nnu obere nnu tinye ya n'ime ka gas ahụ dị ya n'ime pụọ ị ga-agbasịkwa mmanya ahụ niile eh, sprite ahụ niile obere ka ị ga-agbanye n'ime ya i were obere ahụ ga ịgbanye ka ị nwee ike wee kwọọ ya akwọ ka ọ wee dụ liquid i wetazie ị kwọchazie ya tinye na tinye na fridge ọ na-adụ mma ụtụ ụtụ ka ọ na-aka arụkarị ọrụ ọfụma ụtụ before i rie ihe ọbụla na ụtụ ị tasịa atụ ụtụ ị gbara ya obere shot n'ụmụ shot e ji aṅụ kaịkaị ị ṅụọ ya ị rapụ ọ nọ dịrị ka 30 minutes or 40 minutes I mean 30, 30 minutes to 1 hour i wee rie nri ụtụ ị chọkwa i mekwa i nwekwa ike ịṅụ ya ka ọ bụrụ na ị chọ ịnaba ụla maka na ụfọdụ ga-abụ ha risịa nri nri na-ekuru nri i ri ama digest o kuru ekuru n'afọ ọ na-eme ị ga ụla ị ga-arahụ ọ ma adị gị mma n'arụ ị ma ala ụla ọfụma ị ṅụkwa ọ na-emekwa ihe mmadụ riri o nwee ike wee digest ọfụma ị lanwụ ụla o nye gị ihe n'arụ maka na ụfọdụ na-abụ i risie nri ọ nne ya digest arịaza na-eme mmadụ ọ na-ebu oke ibu ị ghọtago so ụmụ ife a ọ na-adị mma ma ndị a na-eme i mee obere ife obi a na-eti gị kpumkpumkpumkpum ị na-aṅụkwa ihe ọ na-adụ mma ụtụtụ gbara ya one shot ị ṅụọ icheru 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour i wee rie nri ụtụtụ ọ bụrụ ị na-eme nke a before 3 to 7 days ị ga-afụ ihe dị iche ọrụ ọ na-arụgasị buru ibu ma nke m na-akụzi taa maka ndị mmiri ọmụmụ ha na-agba mmiri mmiri ma ndị ọ ga-abụ na nwaanyị adọghị aka n'isi ara ha ma ọ bụ nwaanyị aṅụghị isi ara ha ya ha ha ya arụnwu ọrụ o mee mgbe ụfọdụ ifere a na-eme ha imetụ nwunye ha aka onye ka anyị sị m kụziere unu nke a cheta na fan na na sprite ị ga- ị ga-eme ihe a sprite ị ga- ị ga- ị ga-eweta ị ga-etinyekwu ya obere nnu echefukwana itinye obere nnu ka gas a pụọ and ọ bụrọkwa sprite a niile ka ị ga-etinye obere ka ị nwere ike wee kwụnwuo ya onye sị ka m kụziere gị ọ ga-abara gị ka ị na-eme nke a iwetazie tinye na friji ụtụtụ gbara ya ṅụọ iji etinye ya na friji ka ọ ghara ịnọkata mebie ịghọtago ee ụtụtụ gbara ya ṅụọ ma ọ bụ ịchọrọ ịnakpu i risia nri i risia nri ọ nọkwa 1 hour i risiri nri gbara ya ṅụọ ka o nwee ike wee digest nri niile ọfụma ọ na- ọ na-adị mma n'arụ ọ mmụọ sị m kụziere unu ya ka unu were ya wee na-enyere onwe unu aka na-ekenekwa ndị na-esonyekwa ndị na-eso akwado ozi ihe m na-akụzi ka nkụ mana ihe na-akụzi abụbụ oge ya mana mmụọ sị m were ya wee kene unu wee mee ka maka na ihe anyị nọ na ya bụ end of August ka unu wee nyere onwe unu aka daalụ rinne ọ bụ maka ndị ndị nụgoro nwaanyị o, ka e ghara ije kwacha nwa mmadụ ịkwachakwa nwa mmadụ ofu one shot ya baa iburu